foli tanu waleɲumandɔn o ɲɛsinin bɛ ka taa aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn ɲɔgɔn sɔrɔ yiri n'a nafa sanfɛ n ka foli ɲɛsinin bɛ aw ma aw ka lamɛnni ko ɲuman na an karamɔgɔ minnu bɛ yen an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'a bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn an fa mahamadu dunbiya burukina faso an ka foli ɲɛsinin b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma an fa mama kanpo an ka foli ɲɛsinin bɛ ka ɲɛsin aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo moti sigi la an ka imami mama kanpo foli i ta ye an fa isa kɔnte an ka foli ɲɛsinin b'i ma an fa mama lamin tarawele an ka foli ɲɛsinin b'i ma an fa laji pablo an ka foli ɲɛsinin b'i ma maa o maa bɛ gurubu sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka yiri n'a nafa ɲɛmɔgɔ n'o ye sirifu bakari bakari sirifu ye an ka foli ɲɛsinnen bɛ a bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma n'a nɔfɛ tunbaga kelen kelenna bɛɛ nin waati nin ni tuma nin tɛ n ka bɔ don ye nka n karamɔgɔkɛ n'an balimakɛ y'a jira k'a fɔ fɛn min n'o tun fɔra n'o de ye k'a fɔ fɛn min bɛ adamadenni bɔ lajarabi jugu kɔnɔ eh, i n'a fɔ maa min ni dɔrɔgu y'a mako sa dɔrɔgu donna a la kaban a kɛra sa a y'a tiɲɛ sa wo a kɛra sa a m'a tiɲɛ sa soit dɔlɔ ye maa minnu mako sa bɔn dɔlɔ fɛn min ye n b'o lɔn bɔn n tun ye dɔlɔminna ŋana ye lon tɛmɛlenw la kɔnsekansi min bɛ dɔlɔ la n b'a dɔn tiɲɛni nɔ minnu bɛ dɔlɔ la n b'a dɔn bawo ka kɔn bi ɲɛ an ye maaw ye maa minnu ye o si filɛ ɔ dɔlɔ kɛlen bɛ ka musotigi min mako sa bi furumuso min bɛ yen ni dɔlɔ kɛlen bɛ k'o furucɛ mako sa bi denbatigi min bɛ yen bi n'a y'a sɔrɔ dɔrɔgu kɛlen bɛ k'o den mako sa bi ani fɛn wɛrɛ min ma ko o sila jɛlen ye an karamɔgɔkɛ mamadu lamini tarawele de y'a yira ko min fɔra dɛ ko ka bɔ n'o tɔ kelen ye k'o fɔ wa o de y'a to n bɔra ni nin de ye n'o tɛ bi tɛ n ka don ye nka a bɛ don na don min n'a sɔrɔ mɔgɔ t'a kan ɔ ni laɲini kɛra an fɛ a la ni ala sɔnna a ma an b'a fɔ fɔcogo yɛrɛ yɛrɛ la yaasa hadamadenw na se k'o yɛrɛ madɛmɛ a la inshallahu taala rabi an b'a fo a ka o hakilina ɲuman na nka an bɛna ɲɛfɔli ni walawalali dɔ kɛ a la yaasa maaw k'a faamu kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ fɛn minnu ni fɛn minnu ɲa an bɛna kuma o kan an ɲɛ bɛ jiri min na fɔlɔ ayiwa nin ye zira bulu de ye mɛ zira bulu min don zira naron don komi aw ɲɛ b'a la cogoya min na ɔ a ma kɛ zira bulu kɔgɔlen ye dɛ zira bulu naron don a filanan aw ɲɛ bɛ min na o ye mangoro ye ɔ mangoro yɔrɔ jumɛn don mangoro dumuni a kolo o kolo dama yɛrɛ fɛnɛ tɛ dɛ n'i y'o ci kisɛ jɛman dɔ de bɛ bɔ o kɔnɔ aw ɲɛ bɛ bolokɔni ja tamasere dalen ye a kan nin fɛn fila de don n balimaw nin ye fɛn ye fɛn min n'an ye furakɛliw k'a la ka nɔw sɔrɔ a la maaw ye maa minnu n'a sɔrɔ lajarabi tun y'u sɔrɔ nin na aw k'a dɔn nin kelen dama tɛ dɛ ni maa min kɛra k'i furumuso lajarabilen bɛ ni tulonkɛ ye a tɛ sigi walima i denmuso lajarabilen bɛ tulonkɛ walima i denkɛ a tɛ sigi u bɛ nin wale kɛ jugu de kɛ k'i kunmasuli k'i malo sigida kɔnɔ nin fɛn in bɛ nin bɛɛ lajɛlen nafa ɲa ni ala subahanahu wa taala ka diɲɛ ye fɛn tɛ ten k'an bɛ k'a fɔ ala yɛrɛ de y'an seere yan ye maa caman a ye ni ala ka diɲɛ ye a sera ka maa caman mako ɲa an bolo denw na a tɛmɛlenw na wa an ye nafa sɔrɔ a la fana dɛ ka d'a kan maa min kɛra dɔlɔminna ye fo dɔlɔ yɛrɛ f'a kɛra dɔlɔ yɛrɛ pele ye sabu fo a kɛra dɔrɔgu pele ye walima a kɛra yɛrɛ sa dan t'a ka jɛnɛya la butun i furulen don i kɛra cɛ i kɛra muso ye i kɛra jɛnɛyakɛla waane ye setana kelen k'i malasa k'i bila walima dabali bɛ se ka o kɛ dabali bɛ se ka maa yɛlɛma bariso kɔnɔ a bɛ se ka maa kɛ fɛn caman ye balimaw n bɛna kuma o kan o dan na mun na vokali ninnu kana janya ne bɛ kuma yiri min kan n bɛna kuma ko ɲɛfɔ nka n bɛna kuma banaba dɔ b'an fɛ farafinna kɔnɔ yan ni ala taala sɔnna a ma n bɛna o fana kuma fɔ a dan na inshallah mɛ n bɛna kuma yiri nin kan tan maa minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ dɔrɔgu a y'a tigi kɛlɛ ka ban yɛrɛ a tɛ dɔrɔgu nin yɛrɛ min tugun mɛ dɔrɔgu y'a mako sa a tɛ dulɔ min tugun dulɔ y'a mako sa walima i muso lajarabilen bɛ denmuso lajarabilen bɛ sigibaliya ani manamana ko ni wale kɛ juguw la walahi nin in bɛ kɛ sababu ye k'a kanu bɔ a la k'a gɛn ka bɔ a la pewu n delila ka kuma ɲɔgɔnna dɔ de kan eh, alhamdulilayi nka nin fɛn ye fɛn min ka bon ni o ye ne bolo kosɛbɛ parce que eh, n ye baara k'a fila bɛɛ lajɛlen la balimaw anw bɛ nin traitement de di maaw ma maa minnu n'u furumusow lajarabilen ka kɛ jɛnɛyakɛla ye u tɛ se ka sigi cogoya si la a dun muso ka di a ye mɛ a lajarabilen bɛ jɛnɛya la sa dɔlɔminna ŋana ŋana bababaw minnu dugu la dɔlɔminna babaw ye n'u pɛridilen bɛ u furumusow bolo u ɲini yɔrɔ bɛɛ barisow ye alhamdulilayi rabilalamina a ye nafa ɲa o caman ye donc fɛn min don an nɔ kɔrɔw b'a la an b'a dɔn fɛn min don walahi lezi ala min ka bon a ɲa b'an na a b'an dɔn an kun bɛ nin traitement de di maaw ma waa bi wolonwula ani waa wolonwula n bɛna a labɛn cogo min f'aw ye dɛ walahi an tun b'a traitement complet ta k'a di mɔgɔw ma k'a dila ye don n'a tɛmɛlen na waa bi wolonwula ni wolonwula n ye wari min sɔrɔ nin na Ala tala b'a dɔn don dɔ la nin ye nafa ɲa n ye wa alhamdulila dala min na wa a ye nɔ bɔ nɔ minnu n'o bonyayana kosɛbɛ ani n bɛ a di aw de ma ala tala kama i b'a ye maa maa bɛ sɔrɔ kɛ nin fɛn fasɔn na i dela ka wariw fana sɔrɔ a la ka tɛmɛ hali bi n'i y'a ye n b'o ta k'o di kun tɛna ye o la fo n bɛna a di maaw ma yaasa maaw ka se ka nafa sɔrɔ a la an balimaw aw ɲɛ bɛ eh, zira min na nin aw b'aw gɛlɛya ka kɛ nin zira fasɔn de ye parce que zirabulunugu dɔ bɛna a fɔ ko o tun b'a fɛ ko zirabulu ŋɛɲa bɛ yen wa n b'a fɔ ɔhɔ parce que ni zirabulu kɔgɔla a tɛ kɛ i n'a fɔ nin bɛ ɲa min ma donc aw b'aw hakili to nin na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ na mangoro na aw b'aw gɛlɛya a kana kɛ mangoro ye mangoro min n'a y'a sɔrɔ a kolo filila a mɛnna o man kan ka k'o ye dɛ parce que n'i ye mangoro kolo fili a bɛ fin de donc an ye waati min na mangoro bɛ sɔrɔ ɔ ni maa min sera kabi sisan ka mangoro n'i y'a san k'a dun ɔ i b'a a ci dɔrɔn k'a kisɛ gbɛma in b'a kɔnɔ o b'a sɔrɔ a ma yɛlɛma a ma kɛ foyi ye ɔ kisɛ gbɛma in b'a kɔnɔ in ye dɛ i bɛ se k'o tigɛ tigɛ tigɛ tigɛ tigɛ k'o a laja n'i y'a laja i b'a bɔ lilɔn lilɔn tɛmɛni na mugu tɛmɛ tɛ dɛ lilɔn tɛmɛni k'a nuguya i bɛ se k'a mugu bila i bolo waati min na o la hali ni mangoro tɛ sɔrɔ n'i mako bɛ nin baara in na i bɛ se k'a kɛ inshallahu ta'ala rabi ɔ an ye waati min na mangoro bi sɔrɔ maaw k'u hakili to a la a kɛra amerikɛ mangoro ye wo a kɛra farafin mangoro ye wo a kɛra farakɛ mangoro ye wo a ka kɛ mangoro kɔni de ye ɔ ko a mangorokolo lafililen sɔrɔ ten ko a tɔmɔ sununkun na walima k'a ta siradaw ni gidɔrɔndaw la k'i bɛna a k'a ye bon ne fɛ farati bɛ o la parce que farati ba ba ba de b'o la nka hali ni maa min mako b'a la n'i ye mangoro san n'i y'a dun i bɛ se ka kisɛ bɔ yani a kisɛ kɛ fin i b'a a kɛ n ta fɔcogo in na ka sɔrɔ k'a tigɛ tigɛ k'a susuku i ma k'a da tile la n'a jara a ja man go tile kelen dɔrɔn a bɛ ja n'a jara dɔrɔn i b'a bɔ mugu tɛmɛni lilɔni na k'a mugu mara i bolo yen n'i y'a mara i bolo hali mangoronko tuma n'a waati tɛ n'a lajarabi nana i kan i somɔgɔ kan i ka mɔgɔ dɔ kan i bɛ se ka a labaara ten k'a sɔrɔ mangoronko waati yɛrɛ tɛ balimaw n ye fɛn minnu fɔ nin ye maa minnu bɛ yen n'u lajarabilen bɛ dɔlɔ min na soit dɔlɔ y'u mako sa soit i den kɛra dɔrɔgu minɛ dɔrɔgu y'a ta tiɲɛ ka ban soit dɔrɔgu yɛrɛ nɔ bana b'a la dɔgɔtɔrɔ y'a yira ko dɔrɔgu nɔ bana de b'a la balimakɛ n balimamuso i kana siran walayi kana siran se bɛ ala ni ɲɛko i kana siran ala ye fɛnba d'an ma farafinna kɔnɔ dɛ anw de bɛ ka tulon kɛ an ka seko n'an ka dɔnkow la ka taa ɲɛbɔ seko ni dɔnko wɛrɛ fɛ min dɔnniya t'an na a kɛɲɛ t'an bolo a foyi foyi t'an bolo o ye fɛn ye fɛn min n'o ye kɛ yɛrɛla ye an ka janto ala ma mɔgɔ si dan fu falaki ten a ma wɔrɔsi kɛ in tɛ yɛrɛma in ten ko k'o siri mɔgɔ dɔw la san purusan ala m'o kɛ nka n'e y'i ban i ta dɔn k'i ta lafili k'i ta kɛ fɛn dɔ ye k'o b'a bila i na siri mɔgɔ wɛrɛw la i na taa mɔgɔ ka fɛn dun i tɛ min yɛrɛ sugu dɔn i na taa mɔgɔ ka fɛn kɔni ta fɛn min peut-être i b'a sɔrɔ i ka dini tɛ tɛ sɔn o ma o la an k'an ka farafinya laɲɛnamaya a tɛ laɲɛnamaya abada ka la ka min ye farafina tiɲɛ dabali ani wale kɛjugu kɛ ninnu min na kuma o cogo n'o lahalaw kan yaasa an tɛ se ka kuma mangoron kolo a mugu bɔlen ko ɲuman ani zira naron kan an na se ka faamu k'a sɔrɔ a mana ɲagami fɛn wɛrɛ la balima n ye fɛn minnu fɔ n'o bɛ yen aya i bɛ sɔrɔ o la sa i ɲɛ min zira bulu hakɛ min na nin yɛrɛ ni ɲɔgɔn hakɛ dɔ bɛ wasa kɛ n'i b'a fɛ ka wuli mɔgɔ ye i b'a ta ka kɛ bidan kɔnɔ min sɛnɛ ka sanu min kɔnɔ ka sanu n'i b'a bila kɔnɔ a bila ni alahu taala tɔgɔ ye komi kuma bɛɛ n b'o fɔ aw ye cogo min na i bɛ ji litiri kelen ɲini ka k'a kan k'a sigi f'a kɛ miniti bi naani ɲɔgɔn kɛ a bɛ ka tobi hali n'a ji dɔgɔyara o kɛnɛ salaya n'o kɛra ka ban kafeminkudunin i b'o fa mangoronkolo mugu nugulen in de la k'a lamaga k'a lamaga i b'a kɛ hali n'a kɛra temin wɛri ɲɛ kelen walima tilancɛ ye i b'o ta i b'a di maa ma dɔrɔgu ye maa min mako sa i b'a d'o tigilamɔgɔ ma n'a y'a sɔrɔ dɔrɔgu de ye bana jugu las'a ma i b'a fɛ ka dɔrɔgu in kɛlɛ ka b'a joli la pewu sabu dɔgɔtɔrɔw b'a yira ka caya a la k'a tɛ u tɛ se k'a furakɛ o n'a y'a sɔrɔ a bana yɛrɛ de yan nɔ dɔrɔgu y'a mako sa yɛrɛ ɔ i bɛ se ka temin wɛri ɲɛ kelen d'a ma sɔgɔma i bɛ se ka temin wɛri ɲɛ kelen d'a ma tile fɛ i bɛ se ka temin wɛri ɲɛ kelen d'a ma su fɛ o ye dɔrɔgu bana ye maa minnu malasa deja ka ban o ye olu ta ye ɔ n'o bɔra n'a y'a sɔrɔ o tɛ de fo dɔrɔguminna de don i b'a fɛ a ka bɔ dɔrɔgu nin yɛrɛ la pewu a kanu kɛ gɛn ka bɔ a dusukun na hali n'a kɛra temin vɛri ɲɛ tilancɛ ye i gɛlɛya i k'o ta i k'o d'a ma hali n'a dann'o minko kelen o ma o bɛ kɛ sababu ye a bɛ minko fila sɔrɔ sabula fɛn in kanu bɛ bɔ a la a bɛ nege bɔ a la a tɛ bana a tɛ fɔɔnɔ a tɛ foyi foyi jarabi jugu min b'a dusukun na o ye dɛ k'a kɛ dɔrɔguminbaa ye ani b'i ban dɔrɔgu la ɔ n'i y'a sɔrɔ i bɛ dɔ wɛrɛ d'a ma n'i y'a sɔrɔ i bɛ dɔ wɛrɛ d'a ma nka n'i ye diko kelen d'a ma hali n'a danna temin wɛri ɲɛ tilancɛ ma n kalila alahu subahanahu wa taala la a bɛna dɔrɔgu bila ni alahu taala ka diɲɛ ye wa a bɛ dɔrɔgu gɛn fɛnɛ k'a b'a joli la pepepewu dɔrɔgu min b'a joli la a b'a gɛn walima dɔlɔ ni dɔlɔ cayara alikɔli cayara joli la a bɛ alikɔli jeli ko ka alikɔli gɛn ka bɔ a la pepepewu n kalila mansa la se bɛ masa min ye ne k'a d'aw ma dicogo min na a y'a k'o kɛcogo la a bɛ taa n sɔrɔ tiɲɛfɔbaga ye n ka nin kuma fɔli la balima bɛ nin dɔn koyi ne m'a yira aw la k'a fɔ sisan n tun bɛ nin fɔla mɔgɔw ye dɔrɔgu kɛlen bɛ ka maa minnu kɛlɛ n ma nin fɔ aw ye wa hali n'i y'a ta k'a lajɛ fana i b'a ye maa caman babababa bɛ yen dɔrɔgu y'u mako sa u fatɔlama bɛ taama mɛ maa min kɛra fatɔ furakɛla ye bɔn dɔrɔgu ye fa wuli maa min na k'a kɛ nin cogo la ni maa min ko k'i bɛ t'o furakɛ fa furakɛ fura la a ka gɛlɛn i ka se k'a furakɛ n'an y'a ko dɔrɔgu b'i joli la dɔrɔn hali n'an ye fa furakɛ fura d'i ma mɛ nin bɛ y'i ka fura de la ka nin ta k'a d'i ma yaasa dɔrɔgu ka se ka kɛlɛ ka bɔ i farikolo la n balimaw mɛ nin traitement de tun bɛ k'an bolo waa bi wolonwula ani waa wolonwula masa tulo b'a la min k'a dɔnni nɔgɔya n ye ka bɔ an ka maakɔrɔw ka sira fɛ n'a jara ala subahanahu wa taala ye ɔ n'i y'a ye maa min kɔni bɛ nin fɔ maa tɛ ala kama ko kuma fɔ o tigi ye mun tugun n bɛ fɛn min fɔ n ti fɛn bɔ a la walahi n b'a ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo la ni n ye kelen bɔ a la ala kan'a to a ka nafa ɲa ne yɛrɛ ye fɔlɔ ne yɛrɛ ye tugun walahi n b'a d'aw ma aw k'a kɛ aw k'a kɔrɔbɔ bani walahi aw y'a kɛ k'a kɔrɔbɔ o ni dɔlɔ cayalen bɛ mɔgɔ min fana joli la alikɔli nana caya maa min fana joli la a b'o o fana ka alikɔli a b'o gɛn ka bɔ a tigi farikolo la dɔlɔ bɛ nege bɔ a la an ye maa caman bɔ baari kɔnɔ nin na ka d'a kan u musow tun pɛridilen don parce que u t'u cɛw yɛrɛ dɔlɔɲɔgɔnya sabu ye balima bɛ nin ɲɔgɔn lahala de bolo kan a kana sa eh, dɔlɔ eh, dɔlɔ de y'a kɛlɛ sa ka fa wuli a la walima k'a hakili tiɲɛ sa walima k'a nalon k'a ma dɔn nin de b'a to a bɛ régler k'a ɲa walima dɔrɔgu yɛrɛ a mako sa hali n'a ma dɔrɔgu min tugun a mako salen kɔrɔ a ye ni maa min b'a fɛ k'o gɛn ka bɔ a tigilamɔgɔ la nin de b'a furakɛ k'a ban pewu n'a jara allahu subhanahu wa taala ye walima n balimaw maa min bɛ yen y'a dɔn i muso a bɛ tulon kɛ kosɛbɛ i yɛrɛ nan'a dɔn ko tulonkɛkɛla don ɔ y'a ye i ka se k'a gɛn ka bɔ tulonkɛ la k'a sɔrɔ busan tɛ foyi foyi tɛ n kalila alahu taala la ne y'a fɔ ɲa min n balimakɛ e k'a dilan tan bɛn i muso k'a min min ka baara ye jɛnɛya ye na kala timi wɛri ɲɛ kelen ye e k'a ta k'a d'a ma bɛn n balimaw dɔ bɛn'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ dumuni na ka d'a ma wa bɔn o ye fɛn dɔ ye n tɛ se ka fɛn fɔ o la parce que a b'i nafa ɲa ɲa min ma a y'a to n k'a fɔ ten ten se dɔ bɛna fɔ i b'a kɛ sira la ka d'a ma parce que n'i y'a d'a ma a bɛn'i ban n'i y'a d'a ma a bɛn'i ban a n'a kɔni b'i ban tiɲɛ na a min cogo de la ni n ko i ɲɛ fɛn wɛrɛ fɔla aw ye min tɛ n yɛrɛ bɛ min don a la awa o bɛna kɛ ne yɛrɛ bolo fili ye dɛ n kɔni b'a dɔn a bɛ kɛ wɛri kɔnɔ ka d'a ma k'a min de ne kɔni b'o dɔn k'a kɛ wɛri kɔnɔ ka taa ka d'a ma a k'a min o de ye fɛn ye fɛn min ka ɲi fo ka taa fɔ k'a dan sagolen don mɛ i ka kɛ fɛn wɛrɛ la sabula n'i m'a kɛ a tɛna se k'a min i ka kɛ fɛn wɛrɛ la ɔ i bɛ se k'o esaye k'o lajɛ kɛ a tɛna tɛ k'a tɛ kɛ fɛn wɛrɛ la i bɛ se ka kɛ fɛn i b'o esaye k'o kɛ mɛ tiɲɛ na bɔn n m'o kɛ tiɲɛ na n m'o kɛ nka a bɛ se ka kɛ se bɛ alahu taala ye an bɛ ɲɛfɔli kɛ nka latigɛ bɛ alahu taala bolo komi latigɛ bɛ ala bolo a bɛ se k'i bɛ se ka a mɛlansi fɛn wɛrɛ la a t'a dɔn ko min don i bɛ se k'o kɛ nka ne de m'o kɛ tiɲɛ na wala ne m'o kɛ ni maa min y'o kɛ yɔrɔ n'a ɲan'i bolo an bɛ ala fo ka ala barika da alihamudulila rabbil alamin an tɛ mɔgɔ gɛn o la nka komi n ma min kɛ n tɛna se k'a fɔ a ye don o kɛli la k'a sɔrɔ ne yɛrɛ m'a kɛ fɔlɔ inshallah n bɛ min dɔn n filɛ k'a ɲɛfɔ ye a min cogo n'a a kɛcogo la mɛ dɔrɔgu ye maa min kɔni mako sa o kɔni bɛ se k'a min siɲɛ saba tile kɔnɔ mɛ maa min ta kɛra jogojuguya ye i bɛ se k'a da a tigilamɔgɔ ma ta hali n'a ye dɔɔni min o de b'a kanu gɛn ka bɔ a la f'i bɛ se ka sa la k'a furakɛ ka bɔ a la pepe pewu n'o taara sɔn nama masa min kɛ bon donc ni maa min fana kɛra tulonkɛkɛla ye o cogo kelen walahi maa min kɛra sonjuguba ye foyi koya t'a la ka pɛridi te ka taa kɛ sow ye k'i kunmasuli i ka du n'i ka fɛngɛ kɔnɔ e ka ne y'a fɔ ɲa min i bɛ nin zirabulu ni hakɛ nin ɲini ka litiri kelen k'a kan n'i y'o kɛ tuma min na i ka sɔrɔ k'a tɛmɛ miniti bi naani ɲɔgɔn kɔnɔ ka sɔrɔ ka kafe min kuyɛri k'o fa nin mangoronkolo mugu nugulen na k'a k'a la k'a melanze i k'a ta k'a d'a tigilamɔgɔ ma n balima maa ma ye nin ta k'i bɛ dɔrɔgu min i bɛ dɔrɔgu bila maa ma ye nin ta k'i bɛ dulɔ min i bɛ dulɔ bila maa ma ye nin ta k'i baara tɛ sonyali baara bɛɛ sonyali ni jɛnɛya n'a diyara alaw tala jɛnɛya kasa bɛ t'i nun kɔrɔ wa maa min b'a min a t'i fɔɔnɔ i kɔnɔ tɛ magaya foyi foyi tɛ k'i la kabako alaw tala hinɛna an farafinw na dɛ nka an n'an b'an yɛrɛ dɔn k'an ɲɛ bɔ wali wɛrɛ tabiya fɛ an ma kɛ u ye foyi foyi an ma kɛ arabu ye an ma kɛ nazaraw ye an fa sira an ka mɔkɛ sira ɲuman minnu bɛ yen an y'an ban o bɛɛ lajɛlen na wa anw sigilen sa anw ye silamɛw ye mɛ an kɛra silamɛjɔnw de ye walahi kɛra silamɛw silamɛjɔ silamɛjɔn ye mun ye e maa minnu ko k'u yɛrɛ ma la ala la anw sirilen bɛ olu la u bɛ ka fɛn fɛn d'an ma an k'a ta an t'a dɔn wallahi billahi tallahi han f'u bɛ ka lɛ joli ko ko kɛ fɛn kɔnɔ k'o d'an ma ko siro an t'a kalama an ko ko lɛ haramunen i b'a min e b'a sogo dun i kɔni b'a dɔn silamɛ kɔni b'a la mun y'o lase an ma an y'an bolo bɔ an yɛrɛ kɔrɔ de k'an ta kɛ ɲɔgɔn dabari ni ɲɔgɔn ɲɛɲini ye dabari min bɛ kɛ mali kɔnɔ yan alaw tala dɔrɔn dɔrɔn de b'a dɔn walahi n'i y'a ye fan bɛɛ kɛra moribananiw ye fan bɛɛ kɛra somaw ye u bɛ ka etazi ni vilaw jɔ e an bɛɛ lajɛlen kɛ k'a dɔn ko ɲuman tɛ ka kɛ e o la dɛ nka o sira minnu bɛ yen an bɛ kuma o kan ɲɔgɔn dabari min bɛ yen bi ɲɔgɔn ɲɛɲini min bɛ yen kojugu kɛ min bɛ yen bi aa kabako dan don dɛ ni moribananinw ye vewiti b'u bolo somaw u bɛ o cogo la jɔn ye k'a d'u ma u tɛ sɛnɛ kɛ u tɛ jago kɛ a bɛɛ sɔrɔla dabali jugu ni wale jugu sira kan ka wari sɔrɔ bi moribananiya la ka wari sɔrɔ somaya la a tɛ bɛn fewu f'i k'i kɛ setana teri de ye ka wale kɛ jugu kɛli de ye i bɛ sɔn ko bɛɛ ma i bɛ fɛn bɛɛ kɛ i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ walahi i bɛ sɔn a bɛɛ lajɛlen ma n'o kɛra sa i bɛ villa ni etazi jɔ walahi bilahi lezi o de ɲɔ ɲani bɛ anw fɛ yan bi an balakaw la soma kan don ni mori kan don u ka finiw bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka taa di u ka sanu bɛ ta ka di mori ma mɔgɔ bɛ bɔ i ta k'o di moriba ni somakɛ ma bɛ mun na dabali ko n cɛ mina ka duma n cɛ dɔgɔkɛ tɛ n fɛ dabali de filɛ k'an ma kɔ sa jamana in kɔnɔ dɛ maa ma sigira i y'a faamuya b'a la k'i bolo fila la k'a la i sen kan nin ten ko ala ala ala bɛ yen kɛ n'i y'a bɛ fɔ ko inshallah ko ni ala sɔnna ala bɛ sɔn mun ma ni ala sɔnna mun fɛn ma i bɛ ko dɔ de kɛ ko ni ala sɔnna ma mɛ k'i sigi ko ala ka sɔn ten i ma fin kɛ i ma jɛ kɛ ala t'an sagoya la dɛ i bɛ fɛn dɔ de kɛ k'a fɔ ko ni ala sɔnna mɛ k'i sigi ala bɛ inshallah inshallah inshallah ala bɛ yen est ce que nin kodɔn bɛ nin baara la wa ɔ an dun ta kɛlen ten dɛ a kɛra n'a fɔ an b'a fɛ ka ala k'an ka baarakɛden de ye ko bɛɛ bɛ ala bolo inshallah ko bɛɛ bɛ ala bolo inshallah i bɛ fɛn dɔ de kɛ ka inshallah da o kan nka an ta t'o ye dɛ an ka nin dɔnni barikama ninnu bɛɛ bɛ ka tunu dɔɔni dɔɔni nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka tunu dɔɔni dɔɔni i n'a fɔ an mɔkɛw tun ye kojugu u ma foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ ni kojugu ni walejugu tɛ n baden o tɛ dɛ walahi o tɛ ɲumanw b'a la ɲumanw ka ca ɲumanw b'a la o ɲuman y'an sirilen bɛ mɔgɔw la bi minnu t'an ka hɛrɛ fɛ ɲuman sirilen bɛ ɲɔgɔn na bi an sirilen de bɛ tubabuw ni fɛnw na bi fɛn foyi t'an yɛrɛ bolo ne ka liti ju de ye nin ye ne ka liti dɛ liti wɛrɛ foyi tɛ ne bolo ni n'a ɲɔgɔnna tɛ donc ni ala sɔnna ma kuma sen tɔw bɛ ɲɛfɛ an bɛna taa n'a ye an balima an ye zirabulu min yira aw la n'i y'a nugulen ka fara mangoronkolo kan a bɛ kɛ nin cogo ni nin lahalaya la ɔ dɔ bɛ n'a fɔ sisan ko est ce que a bɛ se ka taa san sugu la ayi n'a bɛ taa san sugu la a bɛ kɛ sira naraw ye dɛ balimaw tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko nɔgɔya kojugu fɛnɛ o ye ko bɔla cogo de la dɛ n'an ma sɛgɛn dɔɔni wari tɛ k'a minɛ sanu tɛ k'a minɛ mɛ a mɛnɛ kɛ bɔli i bɛ sɛgɛn ni nin kɛra ka yaala ka taa ɲini ka bolifɛn ɲini ka taa ɲini a n'i ko ko f'i k'a bɛɛ sɔrɔ nɔgɔya la i sigilen ten k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn aa n'an y'a sɔrɔ an b'a kɛ tan k'a nɔgɔya yen ten aa n'i y'a kɛ ten y'a dɔn ma mala la fɛn fɛn sirilen bɛ a ɲɛdɔn n'a baara la dɛ i tɛ wari bɔ fɛn fɛn na i k'a dɔn k'i bɛna sɛgɛn o de la nka i tɛ wari bɔ i tɛ sɛgɛn fɛnɛ aa n'i y'o fɛnɛ kɛ fɛnɛ jo t'o la dɛ f'an ka sɔn sɛgɛn de ma n'an ye siraju ye yɔrɔ min na ka taa ɲini an bɛ k'a fɔ ɲɛma o yɛrɛ de bɛ barika don fɛn na mɛ k'a taa kɛ n b'a sɔrɔ ɲɛma dɔrɔn k'a kɛ ten yen ten bɔn o de don bɔn o tɛ yen n'an y'o kɛ dɔrɔn baara tɛ foyi foyi ɲɛ an ye balimaw donc nin don i b'a d'a tigi ma nin cogo in la komi n y'a fɔ cogo min nka n balima n bɛna fɛn wɛrɛ f'aw ye n'a nana sɔrɔ sa mɔgɔ dɔw bɛ y'a faamuya b'a la a tɛ sɔrɔ u fɛ ka wuli ka nin fɛnmugu in eh, mangoronkolomugu in k'a la k'a d'a ma o tɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la zira tɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la ɔ nka a bɛ se ka dilan k'a ci olu ma ni dalu jumɛn ye ɔ i bɛ se ka mangoronkolo saba ɲɔgɔn ɲini n'i ka mangoronkolo saba ɲɔgɔn ɲini an ye min zirabulu min na nin dɛ i bɛ se k'o nin ɲɔgɔn duuru walima ka caya n'o ye i b'o ɲini ka caya ɔ n'i y'o kɛ tuma min na i bɛ sɔrɔ ka na ni comment dirais-je mangoro kolo in fara ɲɔgɔn kan n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ni ala tɔgɔ i b'a susu k'a susu k'a nugu k'a la tile la n'a jara i b'a bɔ lilɔn tɛmɛnin na ten n'i y'a bɔ lilɔn tɛmɛnin na ka ban wala bon o bɛ se ka ci maaw ma minnu bɛ yɔrɔ janw na donc kafe kurunin o ɲɛ kelen bɛ se ka ta ten n'i y'o ɲɛ kelen ta ten i bɛ se ka un litre ji min ka k'o la k'a lamaga k'a lamaga hali n'a m'a bɛɛ min hali n'a m'a bɛɛ min wala i b'a kɛ un litre ji la k'a lamaga hali n'a kɛra te min wɛrɛ tilancɛ i b'o d'a ma a b'a min i y'a ye i bɛ se k'o d'a ma a b'a min n'a y'a sɔrɔ dɔrɔgu de y'a mako sa ɔ i bɛ se ka k'o la ka kelen d'a ma sɔgɔma kelen d'a ma tile fɛ ka kelen d'a ma su fɛ ni muso bɛ jɛnɛya kɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen i ka se k'a nɛgɛ hali n'a kɛra wɛrɛ tilancɛ i k'a ta k'a d'a ma ni den bɛ sonyɛni kɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen i k'a nɛgɛ k'i timinanja yasa a ka se k'a min i bolo hali n'a kɛra mugulama in fana ye o fana bɛ se ka kɛ sabula mɔgɔ minnu tɛ so ani zira tɛ yɔrɔ minnu na cɛn na n'a bilala wuli ka wuli nin na u tɛna se ka kɛ n t'a fɔ k'u b'a se k'a mugu bɔ parce que ko minnu tɛ wɔrɔ la olu k'a sɔrɔ nɔnɔ nɔ o bɛ se ka kɛ yɛrɛ de fana minɛ n balimaw bɛ se ka kɛ ten ten walahi n kali ala la ala min mɛn dɔn n ka law alahu taala la ka dɔrɔgu gɛn ka bɔ joli la ka dɔlɔ ka jeli sanuya ka bɔ dɔlɔ alikɔli ma k'i muso gɛn ka bɔ wale kɛ jugu kɛ ni jɛnɛya ni namaraw la ani kojugu kɛ denkɛ sonkɛ ka bɔ jalonya la maa ma ye nin matarafa ka se ka nin kɛ nin walejugukɛla dɔ kɔnɔ walahi alahu subahanahu wa taala b'a gɛn ka bɔ a la a ye dɔlɔ min min dɔlɔ bɛ ko ka b'a joli la a ye dɔrɔgu min min walahi dɔrɔgu bɛ b'a kala ni mankan maa b'i bolo i b'a dɔn dɔrɔgu y'a kunkolo tiɲɛ a minɛlen b'i bolo ye dɔrɔgu de don dɛ dɔrɔgu don n m'a fɔ fa bana wɛrɛ nana min na parce que fa kalite tan ani kalite wolonwula de ye o tan ni wolonwula olu bɔ bɔlen don ɲɔgɔn na nka n'a sabatila ko dɔrɔgu yɛrɛ de y'a kɛ tan tan balimakɛ e ka nin d'a ma i k'a labalo nin na i ka dumuni d'a ma ka taa n'a ye nin bolo kan walahi bilahi ala bɛ kɛnɛya ta ka d'a ma k'a b'a ka dɔrɔgu fa n'a ka dɔrɔgu walejugu kɛjugu bɛɛ lajɛlen la ala i b'a dɔn i ka jɔnkɛ ma fɛn bɔ a la ala i b'a dɔn i ka jɔnkɛ ma kelen tigɛ k'a bɔ a la i ka jɔnkɛ ye min fɔ a b'a dɔn ni bolo min kan o de ye nin ye ni n ye fɛn tigɛ ka bɔ a la ala kana k'a kɛ ne yɛrɛ nafa fɔlɔ nka nin de bɛ k'a fɔ aw ye kun t'a la fo k'a fɔ aw de ye yasa degun ni tɔɔrɔ bɛ maa minnu o ka wuli n b'a dɔn ne bɛ maga ya ala subahanahu wa taala ye aw ka tɔnɔ ye mun ye o la k'a kɛ kɛɲa ani kɛcogo ani lahalaya bonda bɛɛ lajɛlen la f'aw k'aw cɛsiri k'aw jija o la ne balimaw n'aw m'aw jija fo k'a k'a kɛɲa n'a cogo la fo k'a nɔgɔya i bolo a dilanni na a nɔgɔya a nafa bɛ dɔgɔya dɛ parce que ni ne yɛrɛ b'a dilan tiɲɛ la a degun ka bon parce que n b'a susu de n'a fɛn kɛra n b'a bɔ lilɔn tɛmɛnin na fo n bɛ to ka segin segin a kan parce que n'o kɛra a tigi b'a min ten k'a sɔrɔ gɛlɛya t'a la a b'a nugulenni min ten a tɛ maa fɔɔnɔ a tɛ maa kɔnɔ boli wa k'a dɔn mangoronkolo min filɛ nin k'a sɔrɔ a ni zira tɛ a bɛ bana tan ani wolonwula furakɛ n kalila mansa la masa min tɔgɔ hayu kayumu n'an bɛɛ bɛ laban o ala ma n bɛ min dɔn a la kabako banaw la ni jigilatigɛ kow la mangoronkolo dama dama a baara cogo dɔ bɛ yen walahi a bɛ bana tan ani bana wolonwula furakɛ ɔ n'i y'a fara zira kan sisan o b'a kɛ bana tan ni wolonwula ni mɛ a ka baara tɔw la alhamdulila zira sen t'a la wala mɛ mangoron kolo ni fɛn wɛrɛ u bɛ se ka fɛnw furakɛ fɛn n'an y'o baro baw sisan aw dabari bɛ ban mangoron jamana mana fɛn janw ka taa sa kolo ma mɛ an t'a nafa dɔn an b'a yela dɔrɔn k'a dun ka kolo lafili ten alahu akibaru diɲɛ tɛ mɔgɔ mako ɲɛ fɛn man jan mɔgɔ la o i taara ko nin kabakoden dan ye bɛ taa mangoro san mugan tan walima bi naani ka muru ta dɔrɔn k'a lɛsɛ dɔrɔn walima ka ɲin guyala k'a dumu dɔrɔn mana tila dɔrɔn ee ala n b'a kolo in fili ten he n'i bɛ kolo in dɔn allahu akbar wallahi allahu mangoron feerelaw yɛrɛ bɛ mangoron kolo nafa dɔn k'a bɛ ni ɲɔgɔn kɛ a fɔ e tɛna jan mangoron furu ma ka mangoron yɛrɛ wɔrɔbali k'a ti ka kisɛ b'a kɔnɔ hali n'i ma den feere ka wari ɲini a kisɛ dɔ o dɔn nka fɛn min bɛ mɔgɔ mako ɲɛ a man jan mɔgɔ la hadamaden bɛ fɛn fɛn lafili i mako ɲɛlen kɔ a la dumuni fɛn fɛn ka i n'a fɔ mangoro k'a damu k'a lafili walima ka zaban damu kolo min zaban zaban kolo n'i ma se k'a kunun k'a labɔ walima goyi o n'a walima beku o n'a ɲɔgɔnnaw ni minnu b'a fɔ ko benbe ka sin k'o bɔ ten k'a lafili walahi jaman ne don walahi sanu ne don nin ye fɛn ye fɛn min ni ala taala ye barika don a la kabako ko kabakoba de bɛ mangoro kolo la ne balimaw donc an b'aw fo ala k'a kɛ ne ni aw nafalan ye a ye balimakɛ tun dɔ bɔ a foronto sigi wɔrɔ ni makɛ wɔrɔ ka ye kaɲi di cɛ kelen min ko jɔn t'i laban dɔn ala ma ne ni aw laban ɲana ala k'a kɛ an nafa fɛn ye n'an y'a kɛ ala ka barika don a la k'a di ne ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh an karamɔgɔ a i tun ye min laɲini k'a fɔ k'a fɔ o de ye nin ye an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ barika da asalamu aleykum